nwekwere ihe ọzọ mere anyị jiri bịa ebe a today awụghị ka anyị hụ Ikenga ka Ikenga hụ anyị anyị na-ekelekwanụ Chineke ebe ọ dị ukwuu na o chere anyị ogologo ahọ gara aga wee bata ahọ ọfụrụ a taa wụ the third day of uh, January 2025 na-asị biko dịka onye ebe m jedewere na onye na-ekwu okwu mgbe m batara na i mere nnukwu na i mere ọfụma mana alụ aka Oliver Twist will always uh, look for more anyị na-ekele gị na nke i mere burukwe n'obi na ị ka ga-eme karịa nke i mere eme mana ọ na-aka ọ na-adị mma e kene onye akịdị ọ gwọtakwa ọ kwa ekene ahụ ka anyị na asị ka anyị nye gị today jisi ike Chukwu ga na-edu gị na-edukwa na anyị ndị dibịa na-agwọ ọtọrọ ike ya adịghị n'elu na-asị gị ndewo nna ekele m unu ndị eze
ka ọ first time unu na-abịa n'ụlọ m ekwesịrị ịbịa na nke gị otu mgbe ị kwetere na unu ga-abịazi o nyere anyị aka because since yesterday I've not been feeling fine so sizi m na-akpọkọta nkechi bịa ebe ahụ agakwa ebe nke ahụ ndị aka ji ọfọ nyere ha gara o nyere m aka so I'm very grateful and then apologize for the 30 minutes delay before we start uh, ndị mmadụ jidetụ n'iro mgbe m na-abata but ihe m ji bịa ka m kelee unu ihe m ji bịa ka m kelee unu bụ mgbe anyị bidoro ịyọ ka a kwado anyị m gara n'obi unu niile dị iche iche unu nyere m strong very strong assurance ndị nke mere in public na ndị nke mere in private And mgbe e mere ntụrụ aka elu, obodo niile nọ n'Ideatọ speak with that strong voice. Ọ ihe ndọrọ ndọrọ ofu onye anaghị enweta ya. But anyị mere ọfụma mefee dịka anyị mere expect ime. Ọ because na obodo anyị niile kwetara na a ga-akwado. Enweghị kingdom gbara m mgba na Ideatọ dịka ọ na-adị before. Meaning na unu nyere m the benefit of the doubt, my confidence na m ga-eme ihe dị iche and for the fact that na even mgbe m luzuru hope anyị gbara ọsọ ndụ after the last bombing here we felt we will not win um, again because I got my nothing on the ground to coordinate my followers but mgbe akara vootu batara n'abalị

so ọ wụ boasting our people nyere m ọchịchị a dịka Chineke si chọọ ị na ndị anyị che ma anyị na ha na-azọ which wụ ndị nke gọọmenti nọ na steeti nwetara otu mkpụrụ polling unit out of 348 that means ha esoghị wee zọọ the election so and anyị anọghị ya mgbe a zọrọ ya ma nwunye gọvanọ dị na-aba mba o nwetaghị polling unit nke ya ha niile nweta ya so ihe o gosiri wụ na ndị be anyị ji aka ha wee sị m bịa ka e mee gịnị gaa so therefore I must be accountable to the people who sent me in absentia and ọ bụrụ na unu gbara ụkwụ jụọ most of your followers ga-reflect kwa n'ihe mere na polling unit unu nyere ohere ka mụnwa mee gịnị gaa ya ka m ji bịa ka m sị unu very very thank you and I'm very grateful now ihe m ji wee sị ka mụ na unu hụ enwere change of uh, plan n'otu anyị si chọọ ịrụ ọrụ na 2025 Ọ sịrị a na-aga a na-amụta. And I said mgbe anyị na ndị tim anyị meetịcha to review the issue. I said because anyị agaghị anọ ebe a matachaa ihe niile obodo dị iche iche chọọ. Enwere mkpa ga-aka adị obodo mkpa karịchaa. So anyị wee sị ọ bụrụ na anyị kọọrọ ndị eze ha laa ha na president general ha were lee sị kee ihe kacha mkpa karịcha ugbu a anyị ga-eme ka anyị nwee ike ime ya n'ime bọjetị nke afọ a n'ihi na onye isi ala presentịrị bọjetị ya na disemba ma a na-ala krismas so ebidobe the process ọ next week ka a ga-ebido the process so wee sị because of the things we may want to include ka ihe ndị nke a ga-eme include no matter the number of communities bara ugbu a ka ọ bụrụ ihe dị in line with ihe the community in question mere gịnị chọrọ o nwere ndị chọrọ mmiri karịcha nwee ndị chọrọ ọkụ karịcha nwee ndị chọrọ transformer karịcha nwee ndị chọrọ ka a control ha small erosion ha or grading nwee ndị chọrọ ka a rụgharịa ha ahịa ha nwee ndị chọrọ solar light karịcha so ka anyị workụọ in line with ihe obodo chọrọ e wee sị okay in case if our envelope gets bigger fine and good will accommodate bigger project but anyị gaa around n'obodo mara ihe between 25 million to 50 million naira ka arụ then ha dee ya the onye eze na the president general sign ya nye anyị before the end of next uh, week because ọ bụrụ na i tibasịa ihe dị na budget ọ gafere ọ ga-abụzikwa next um, year so since anyị ka nwere window because of the late presentation of the budget ka anyị mara depending on what is our envelope but ka e tigodu some communities from north and south into the first beneficiaries of the

so ọkwa ndị nke a ga-enweta this year taa ka a ga-esi were mee ya so that ka o bidogodu from obi onye na-achị obodo wee gabazie round the whole community so ọ wụ uh, a long meeting maybe it's like an information uh, meeting and then I like inweta ya two two projects so we can choose the one that can fall inside our envelope for the year so now ka e nweta ya by next week because by next week anyị na-ebido the consideration ka anyị mee ya ọsịsọ nwee ike itinye ndị nke ga-abanụ ndị nke ọzọ atikwe na supplementary so before you know it we have done the 59